mụnwa bụ osuọfịa nwa ezigbo nwa okorie na-asị gị ife bụ ugwu mba mba anyị nya dịba kwakwa nya dịba na adịba igbo na-achị nye m onye ọkọ nje emeni mmanwụ aja aga maka ọ bịa m n'uche ọ bịa m n'ọnụ ọ bịakwakwa n'uche ọ bịa m n'ọnụ oselose gba n'uche igbo ogori otikwa onye nwa na ahụọ ka m jụkene igbo be anyị na alụ na-emezi n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụrụ eziokwu ndị nkụzi emee m ife igbo onye dunyere nwa ya akwụkwọ marakwa ife a na-akụziri akụziri na alụ na-emezi ma n'ikpeazụ ka unu wee mara na eziokwu eziokwu na ndị nkụzi amaghị akwụkwọ kpatara m ji ada akwụkwọ dada ọkwa ajọ ife igbo na-ejere m akwụkwọ na ana nka agụọ festi ma sị na m dara akwụkwọ m kwe n'isi gụọ sekọndị m were fọs- ife e nyere m wee nye nna mụrụ m ọ wụ rizọt o necha ya anya bibiere nwa ya n'isi m kpọọ ya nna m gịnị na-eme ọ sị ụgwọ akwụkwọ ya kwuru n'isi m na ọ nara na nkịtị na m adakwakwago ya ọzọ m tiwe okokoko wee ruo na tọd tem ṅụọ iyi na mụ na onye nkụzi ji egwu ụcha ji zọjie mbaza amara aka ka aka ọkwụ ya ka mbọsị mmanya na-egbu egbe na tọd tem onye nkụzi jụọ 1 plus 1 na ọ bụ gịnị m sị ya na ọ bụ iri na ofu ndị igbo azatakwara nya bụ ife ka m mara mara eziokwu nya bụ ife sebere anyị okwu onye nkụzi necha m anya sị na 1 plus 1 na ọ bụ 2 ndị be anyị soronụ m newe iti bọrịbọ biko enecha ya anya ma na ọ maha akwụkwọ jụọ ya onye nkụzi ị makwa ka e si agbakọ ego m ruo n'ọgụgụ ego necha m anya m wee sị igbo be anyị onye sị na m azataghị ajụjụ gịnị m gbakọọ nya bụ ife ideri nwaanyị ji jidekwa ọzọ na azọ kwa iri na ofu ndị be anyị ka m mara mara igbo obi igbo na ọ bịa m n'isi ka m gbadobe kene nya ka onye nkụzi ji necha m anya sị na m amaghị akwụkwọ mụnwa nwa eziokwu na m amaghị akwụkwọ m wee tiwe gwawara onye nkụzi akwụkwọ m ma akpọcha ama m akwụkwọ ogirisi mara akwụkwọ ụma nke e ji eke maị maị mara ehe ori ọkụ ka atụ mara na ose aja mara akwụkwọ anụnụ ebe mara na ụchakịrị na-eme ọgbọ mgbọ dị ka ọ kpọrọ nkụ n'ikpeazụ ama m na m were mba anọ dụọ na mba ise ọ bụrụ mba itoolu igbo be anyị nya ka m ji mara akwụkwọ wee machaa onye nkụzi mụ na ya wee sekata okwu ọ sị na ada adị kaptịn naabọ n'otu isi ụgbọ na kama m jee na-akụzi ihe nwa na-akụzi n'okwu onye ya anaba mbọsị a bụ ka unu wee mara na ife niile nwere nsọ nsọ dị na agụmakwụkwọ ị dakarịa ị gbanwee ụlọ akwụkwọ o bidokwa n'isi o ji ewe akwụ na kwagoro nọzọ jọta nga ndị be anyị ọkwa ife mere eme ngwa geenụ ntị ife m ji kwuo na akwụ na kwagoro nọdụ ọzalacha nga na nwatakịrị na-aza Angelina na Lagos o nwee ka o si gbadata Ụmụnede ọ zaa Angela o doo ihu n'Udi n'eziokwu ọ zara Angel o tinye ọkpa na Abuja ọ zara Angelina mgbe ị kpọrọ ya afa ọ mara ebe ị nọ wee mara ya mara ele ọ ya-esi wee za gị ọ kwa ife mere eme igbo ka m gbadobe n'okwu dị m n'ọnụ ọ kwa ya ka m ji bịa n'ihe ebe mụ na onye nkụzi eje ha nọkọ n'okwu na akwụkwọ m sị ka m jebe akwụkwọ n'Oko igbo na-eje m akwụkwọ n'Oko ama m na a na-akụzi ele e si atụwa nwaanyị ime n'Oko alụ na-eme oo, alụ na-eme gwe ndị be anyị mbọsị m jere akwụkwọ n'Oko onye nkụzi jee na bọọdụ o dee reproductory system ọ kwa n'igwe ojii m nechaa ya anya kwee n'isi ama m na reproductory system wụ ele e si atụwa ogori ime arụ eme mmanwụ n'isi nya ka m jere ka m naba oyibo mere m ihe igbo ka m na-asụ oyibo emeka m ife enye m mpempe akwụkwọ sị ọ bụ project na ele e si atụba ogori ime reproductory system ị fụkwanụ ka m na-enwe aṅụrị ka nwa m akwụkwọ nataruo kpọkụ nne mụrụ ọmụmụ ka ọ kụziere m reproductory system nne jee n'azụ ụnọ weta mgbe ajara kụkachaa ya n'ahụ jụọ m nwa onye gwara gị na nne na-akụziri nwa ife nwa biko na ndị nkụzi eme alụ jekwubekwa onye nkụzi ndị be anyị igbo bụ igbo ka mụ na-akọrọ akụkọ m wee jebe be onye nkụzi ka m na-eru be onye nkụzi chi mgbede ejibegwuo nzi anya biko kụziere m ife nwa ka m naa na m bata late na nne ya-eti m ihe ọ sị ọ kwa m chọrọ ịmụta akwụkwọ m ma kwee n'isi ọ sị na ọ wụ na m je-amụta akwụkwọ na m je-etere n'ụtụtụ ka eji agba enwe ọ bụrụ eziokwu ma abalị ka eji eri enwe enwe adịrị dike ụtọ m wee chebe o ruo na acha mderi o ruo na acha mderi mgbe dinta ji egbu enwe n'ụra chogwugwo mgbe owuwe ihe ubi mgbe ahụ eji egwu ji amị ya tụrụ mgbe eji eri anụ gbara ajị maka ọnwụ egbughị utu o rie ihe kere isi onye nkụzi kụzibe anyị reproductory system igbo bụ igbo n'eziokwu ife nwa atọgbuo onwe ya ọ tọkata m tọkata igbo m neta anya mabụ na reproductory system na-atọ aja ụtọ ndị igbo nụ mabụ na ọ dị ụtọ ka mara amara ọ kwa ya ka m mechara gwa onye nkụzi sị wepụ ife ndị ọzọ a na-agụ n'ụlọ akwụkwọ ka m gụọ reproductory system nara onwe m n'ikpeazụ a sị na m gụrụ akwụkwọ wee naa chi ụtụtụ efo maka ụra kwere izu abụrụgwo ọnwụ ọ bịara ije ya-enwerịrị ụna m binie ka m naba ebinizie m wee naba ka m na-anara onwe m wee naruo o kweghị izu o kweghị ọnwa a kpọọ m oku na onye nkụzi dị ime mmanwụ m tie okokoko biko igbo ka m jụkenerị ụnụ ajụjụ biko ngọ ngọrọtọ ngọ ọnụ onye a na-akụziri etu esi atụba ogori ime o mechaa wee tụba onye nkụzi ime ọ pasadịrị ka ọ dara akwụkwọ ọka ebinie m ka m nara m wee bịa akwụkwọ echi ndị nkụzi wee nechaa m anya chụọ m n'ụlọ akwụkwọ na m je-anara na m adaghị iwu ndị nkụzi maa iwu nwa akwụkwọ tụrụ ogori ime na ọ bụ nsọ ebinie m ụka na ibe na-ewe m iwe na ụmụazị m na ba jekọrọ akwụkwọ bidoro kọba m ọnụ kpọwa m iti bọrịbọ na m bịara akwụkwọ mụta ilechata ogori ime n'ọkwa nsọ n'ala onwe m onye ajụrụ ọ na-ajụ onwe ya ịmakwa ebinie m wee na ọnwa itenaanị wee ruo agwara m ụnụ na mbụ na ọ bụ eziokwu na m ama ha akwụkwọ mana ama na agbakọ mba anọ na mba ise o nye gị mba itoolu ọnwa itenaanị ji ruo n'ike ogori nne nwaanyị mụọ nwa ọ bụrụ diọkpara nkuru diọkpara wee na-abịa nne mụrụ mmanwụ ahụ na-abụ ga nke atọ ji ga nke anọ wee ruo ewere bụ okwu ahụ kpọọ ya ka ọ bụrụ ịsọ bụ ise ọkwa ahọ ise o ruo ka ndị mụ na ba jekọrọ akwụkwọ na-anata ụnụ ma ife ba ji wee nata ndị be anyị mpempe akwụkwọ akpọrọ satifiketi ọ bụrụ ajọ ibe akwụkwọ dị ka ife eji ekpo nsị nne ebe anya wee necha ebere emebere mfe mgbe ọ bụ ụmụ okorobịa mụ na ụnụ jekọrọ akwụkwọ mgbe ọnwa itenaanị kụrụ diọkpara nata ụnụ gụọ ahọ ise were mpempe akwụkwọ nata dịka igbo bụ igbo soro kenene nza mụ na ndị nwe onye ka wee mara akwụkwọ ka m jụ eziokwu na eyi emeje ka mkpokọba okwu ekpokọwa a sị na ọ na-eme nnukwu mma ọ nọ karịa na ọgbogori nwaanyị amara ọrụ ọgbara ọkwa eziokwu e kwuru na ike nga m adịghị ire esu onyinye ọkụ ọkwa adịghị ire edobere nkịta ọma hụrụ eziokwu mbọsị ndị nwe ntakaba nwe mba ọgụ ọma hụrụ nnene eziokwu eziokwu anọ n'iko ka okenye ji aṅụ mmanya mpịa tọba ọzọ onye chiri echi anọ chike gbu ugo nya zakwa ugo nzu na ugo chara acha maka na eziokwu anya hụrụ ugo nya jaa ya mma eziokwu na ọ na-abịa m n'isi ewuo m ewuo m uriri ejụọ m agụ ka nkurugbu onye ya enye m akpata ya eji zara ogori mbara ka m jụwa ọ bụrụ mgbe m na-eme mmanwụ mgbe nna akpọghị m asụrụ ogori nri onye ji agba mmanwụ n'ezi maka na mbọsị nna nwa anwụ eti mmanwụ anya na na-agba n'isi mmanwụ ọnwakwa anwụ agba n'isi mmanwụ ebe onye ibe ọma bụ ori dịka ivu na-ekere m anya eziokwu igbo bụ igbo ka kọrọ na akụkọ ịmakwa o nwere mgbe m na-emere onwe m ife nwaanyị ime jere kpụrụ ewu chi ewere rie o ruo mbọsị ime na-eme ewu chi eji ịwabịa n'aba ọkwa m ụgwọ nabụrụ dịka itebo ya ajụ n'isi ka m je eri ya n'afa aka m na-eru n'afa nke m na-eri ji ego ọkwuo m agụba nnekọta okwu anya chere ịkọchị nwaanyị jewere onwe m biko igbo be anyị ka m jụwa kedu ife m mere nwaanyị ime ka m mara amara ha ruo eme mmanwụ n'ezi igbo ka m kpokọwa okwu dịbe echi nya dịbe echi nya dịba mgbe eji agụ isi ga-agụwa agwụ ọnụ ogbu ọja ndị igbo nwa n'aka ọ dịkwa ike achọghị okwu mmụm ọnụ n'eke na-agbara oye mba mụm ihe bụ n'aka nna ele alụsị agọrọ mbọsị eke were mbọsị afọ wee gbadobe nka nkụ na a na-atụ egwu ọgwọ akụkọ ọbịudene na-agbara ọsọ na-ekere n'anya nwa na nke ọdịkwa ike achọghị okwu ndị jiri ikpe atigbu agụ ndị dị ike ọgụ ma na-agbara ọgụ ọsọ kwado ife debe n'okwu anya ndị ọgbọrọ ọgụ ji nri ewuo m na ikoro aja agụ ewuo m ewuo m okwu ya adịba nya adịba mgbe ya achụ nta ka a chụruo n'isi mbọchị dike nwụrụ ndị ọchị ya ka ndị bere akwa ka nna bụ ihe eri odogwu n'ezi Upurudos Igwe Jenga Ugwumba